é díobh. So seo é an obair bhaile ó aréir agus roimh dom é sin a thosnú, theastaigh uaim just dul ar ais thar na nótaí seo, is é sin an foirmle seo nua a bhí againn inné agus baineann sé le triantán, triantán dronuilleach, ok. So an, má tá an dronuilleann anseo, tá dhá slí de ghnáth a feiceann tú an foirmle seo scríte síos, bíonn an A anseo mar an taobhagán agus ansin B agus C mar na taobhanna eile. agus i gcónaí bíonn an taobhagán, so sin é an taobh atá os comhair an dronuilleann, ok, nó an taobh is faide den triantán, so bíonn an taobhagán sin cearnaithe ar taobh amháin ina aonar, agus bíonn ansin an dá taobh eile, bíonn suim cearnóg na dhá taobh eile ar an ar an taobh eile den chothromóid. Now, uaireanta bíonn sé scríte mar seo, in ionad A, an-chuid den am, nó is féidir leat aon litir a úsáid, but an-chuid den am feiceann tú T ag seasamh le haghaidh an taobhagáin. So bíonn an taobhagán sin cearnaithe in aonar cothrom le an taobh eile agus U agus C na ainmneacha a chuirtear ar na sleasa eile. Sin de bharr gurb é sin an taobh urchomhaireach agus seo an taobh cóngarach. Agus beimid ag caint níos mó faoi sin nuair a bhfuilimid ag déanamh an triantánacht sa tríú bhliain. Just don nóiméad, caithfidh tú just a bheith ábalta iad a aithint, ok? So tá an T cearnaithe, cothrom leis an taobh urchomhaireach, cearnaithe, móide an cóngarach cearnaithe. So just caithfidh tú a bheith ábalta iad a aithint. Sin an méid. So chun ceist a haon a dhéanamh, dúirt sé ríomh fad an taobhagáin ar na triantáin seo a leanas. Bhí trí agus ceathair tugtha duit agus tá mise tar éis an X a scríobh isteach le haghaidh fad an taobhagáin. Ok? Arís, is féidir leat A a scríobh, is féidir leat T a scríobh, is féidir leat aon rud a scríobh. Actually, scríobhfaidh mé A, just actually, anois. Scríobhfaidh mé A, chun é a bheith soiléir. So, teoirim Pythagoras, tá mé chun an foirmle seo a úsáid. So, A cearnaithe cothrom le B cearnaithe móide C cearnaithe. So, ansin, tá mé chun A cearnaithe a fhágáil mar níl, níl sé ar eolas agam go fóill, an A sin. Ansin, tá mé chun an trí cearnaithe móide an ceathair cearnaithe a chur isteach. OK, so sin lánmharcanna agat le haghaidh an ceist seo. OK, so ansin A cearnaithe arís, níl aon rud eile atá ar eolas agam faoi anois. Trí cearnaithe, sin 9. Ceathair cearnaithe, sin 16. Boner, 16 ina aonar. So má tá, um, má tá tú, like, níl tú um, muiníneach faoi sin, just déan é ar an áireamhán. Cuir isteach trí cearnaithe agus faigh é sin. You know, ná bí ag brath ort fhéin chun é sin a dhéanamh muna bhfuil tú cinnte. OK? Ná bí buartha, ná bí ag fáil ahm, botún de bharr na rudaí seo. Déan check ar, you know, smaoinigh faoi cad a cheapann tú, cad é an freagra and then déan check ar an áireamhán. OK, arís úsáid an áireamhán, chun iad seo a shuimiú, naoi agus sé déag. 25. OK, so as seo amach then, caithfidh tú fios a bheith agat cad atá le déanamh anseo. Tá A cearnaithe cothrom le 25. Nílimid ag iarraidh A cearnaithe, táimid ag iarraidh just A ina aonar. So, ba mhaith linn an chearnóg a chealú amach. Cad a chealaíonn amach an chearnóg? Bhuel, caithfidh tú é seo a bheith ar eolas agat, sin an fhréamh chearnach. So, caithfidh tú an fhréamh chearnach a chur ar an taobh chlé iomlán agus ar an taobh dheis iomlán. Mar sin, deirtear go gcealaíonn siad amach, ok? So, tá tú ag déanamh a mhalairt. So, bíonn A fágtha agat, agus in ionad fréamh chearnach 25, tá 5 agat. So, tá A cothrom le 5. Ag an staid seo, déanann tú check, an bhfuil aon aonaid againn? An bhfuil siad ag caint mí-anair ar centimeter, nó méadar, nó aon rud? Níl a fhios againn, so just scríobhaimid aonaid.